Dia daoibh rang a 3, 4. Seo obair Gaeilge don lá inniu. Inniu beidh muid ag labhairt faoi bhlurba arís agus cén fáth go mbíonn blurba againn. Ar an Mháirt léigh mé scéal daoibh agus bhí oraibh clúdach leabhair a dhearadh nó a tharraingt bunaithe ar an eolas atá sa bhlurba. Tugann blurba giota eolais faoin scéal dúinn, gan spoilers ar bith. Tá blurba ann chun daoine a mhealladh chun an leabhar a léamh, nó le go mbeidh daoine ag iarraidh an leabhar sin a léamh. Ba ba chóir go léifidh muid an blurba sula dtosnaíonn muid ag léamh an leabhair, mar cuidíonn an blurba dúinn oibriú amach má tá an leabhar sin fóirsteanach dúinn, an bhfuil sé ró-dheacair nó ró-fhurast dúinn, nó an mbeidh suim againn sa leabhar sin. I ndiaidh dúinn blurba a léamh. Bíonn fhios againn an bhfuil sin leabhar ar mhaith linn a léamh nó ar fhearr dúinn leabhar eile a roghnú. Anois seo an obair atá le déanamh agaibh anois faoin scéal seo. Seo cóip den bhlurba, blurba den scéal Bardal Feirmeora. Is blurba maith é seo mar insíonn sé dúinn giota beag faoin scéal, Ach an dtig linn feabhas a chur air? An dtig linn é a dhéanamh níos fearr? So ba mhaith liom go léifidh sibh an blurba seo arís. Ansin deireann sé, Scríobh do bhlurba féin don scéal seo ag úsáid leideanna ón bhlurba seo agus as an scéal. Déan cinnte go gcuireann sibh ar a laghad ceathair aidiacht isteach. So tá sibh ag dul blurba a scríobh faoin scéal seo. Níor mhaith liom spoilers ar bith a fheiceáil, déan é chomh suimiúil agus is féidir leat. Ní bhíonn blurba rófhada, de ghnáth, an mbíonn? Ba mhaith liom thart fá cúig nó sé abairt. Táim ag dul an scéal seo a léamh daoibh anois, agus beidh oraibh éisteacht go cúramach mar tá giota obair le déanamh againn ar an scéal seo ansin ina dhiaidh. Is é teideal an leabhair seo ná Bardal Feirmeora. Agus an chéad rud atá mé ag dul a dhéanamh ná an blurba a léamh. Bhí de mhí-ádh ar an mbardal go raibh sé ag obair d'fheirmeoir a bhí thar a bheith leisciúil. Bhí an bardal bocht ag obair fad is a bhí an feirmeoir sínte sa leaba, ach lá amháin tháinig na hainmhithe eile i gcabhair leis an mbardal. Anois is maith liom an blurba seo mar insíonn sé giota beag domh faoin scéal ach níl spoilers ar bith ann. Tá's agam ón ón blurba seo go bhfuil an scéal seo faoi ainmhithe agus tá pictiúr anseo le cuidiú liom sin a oibriú amach fosta. Is maith liom seo fosta mar tá cupla aidiacht istigh ann, focail a chuireann síos ar rud éigin, cosúil le go raibh an feirmeoir thar a bheith leisciúil agus bardal bocht. Anois, táim ag dul an scéal seo a léamh agus mar a dúirt mé, bígí ag éisteacht go cúramach mar táimid giota obair a dhéanamh ar seo.

Bail ó Dhia ar an obair, arsa an feirmeoir. Ní dúirt an bardal ach vác. Chuir an bardal na circe isteach sa chró. Bail ó Dhia ar an obair, arsa an feirmeoir. Ní dúirt an bardal ach vác. D'éirigh an feirmeoir ramhar ó bheith sa leaba. An lá ar fad. D'éirigh an bardal bréan de bheith ag obair an lá ar fad. Bail ó Dhia ar an obair! Vác. Bail ó Dhia ar an obair! Vác. Bail ó Dhia ar an obair! Vác. Bail ó Dhia ar an obair. Vác. Bail ó Dhia ar an obair. Vác. Bail ó Dhia ar an obair. Vác. Bhí an bardal bocht i ndeireadh na feide agus fonn goil air. Bhí na cearca agus an bhó agus na caoirigh an-trína chéile. Bhí siad an-mhór leis an mbardal. Tháinig siad le chéile faoin ghealach mhór agus shocraigh siad ar phlean. Mú, arsa an bhó. Ba, arsa na caoirigh. Cloc, arsa na circe. Sea, b'in an plean. Nach ciúin a bhí an clós feirme roimh breacadh an lae. Isteach an doras cúil leo, an bhó, na caoirigh agus na circe. Ar aghaidh leo an halla síos, suas an staighre díoscánach leo ansin. Isteach leo ar fad faoi leaba an fheirmeora. Thosaigh siad ag luascadh anonn is anall agus dhúisigh an feirmeoir. Bail ó Dhia ar an obair, ar seisean, agus. Mú! Bá! Sloc! D'ardaigh siad an leaba. Thosaigh an feirmeoir ag béiceadh. Bhain siad croitheadh amach as an fheirmeoir agus chaith amach as an leaba é. Agus theith sé is na hainmhithe, go léir go glórach ina dhiaidh. Síos an lána leo, mú, trasna na ngort, bá. Thar an gcnoc, sloc, agus ní fhacthas ó shin é. Dhúisigh an bardal. Shiúil sé go mall isteach sa chlós. Nóiméad ar bith anois chloisfeadh sé bail ó Dhia ar an obair! Ach níor chuala sé faic. Ar ais ansin leis na caoirigh agus na circe go léir, agus ar ais leis an mbó. Vác, arsa an bardal. Mú, arsa an bhó. Bá, arsa na caoirigh. Sloc! arsa na circe. Bhí an scéal go léir ar eolas ag an mbardal ansin. Agus bhí gach mú agus bá agus gach sloc acu agus vác agus chuaigh siad go léir i mbun oibre. Seo an scéal Cuil Bheag Óg agus arís tá blurba ar chúl an leabhair seo. An blurba seo. Eilifint mhór dobhareach mór tíogar mór píp pá póg an mbéarfaidh éinne acu ar Chuil Bheag Óg? Anois, is é an rud is fearr liom faoin bhlurba seo ná d'úsáid an t-údar aidiachtaí. Tá an aidiacht mór anseo, eilifint mhór. Tá sé anseo, dobhareach mór. Agus tá sé anseo, tíogar mór. Tá sé deas gur úsaid sé an aidiacht chéarna arís agus arís agus arís mar tá's againn anois go bhfuil cuid mhór ainmhithe móra sa scéal seo agus is breá le daoine bheith ag léamh faoi ainmhithe móra. Agus síos anseo d'úsáid sé na haidiachtaí bheag agus óg. An rud is maith liom faoi seo ná tá sé ag caint faoi chuil bheag óg agus mar gheall ar sin tá an peannaireacht seo giota beag níos lú mar tá an ainmhí seo níos lú ná na hainmhithe eile. Tá's againn ón bhlurba seo go bhfuil an scéal seo faoi ainmhithe móra agus ainmhithe beaga. Ach cén fáth a mbeadh ainmhí mór cosúil le eilifint nó dobhareach nó tíogar sa scéal céanna le ainmhí beag cosúil le cuil? Tá sin aisteach. Agus mar gheall air sin, ba mhaith liom an scéal seo a léamh le fáil amach cén fáth a bhfuil na hainmhithe seo uilig sa scéal céanna. Agus níl spoilers ar bith sa bhlurba seo, níl a fhios agam cad é atá ag gabháil a tharlú sa scéal. Seo an leabhar Ulchabháin Óga agus seo blurba ar chúl an leabhair. Léifidh mé an blurba seo anois daoibh agus inseoidh mé cad é na rudaí is maith liom faoin blurba seo. Istigh i gcoill tá trí ulchabhán óga ina suí i gcrann, Sorcha, Peadar agus Dónall. Agus iad ag smaoineamh is ag feitheamh go dtiocfaidh Mamaí ulchabhán abhaile. Anois, tá fhios agam ón bhlurba seo go bhfuil an scéal seo faoi ulchabháin, agus tá a n-ainmneacha ar eolas agam fosta. Is maith liom píosa eolais seo, mar tá sé deas againn ainmneacha na carachtar a bheith ar eolas againn. Rud eile is maith liom ná insíonn an blurba go bhfuil Mamaí ulchabhán ar iarraidh nó caillte. Mar gheall ar an bpíosa eolais seo, ba mhaith liom an leabhar seo a léamh le fáil amach cá bhfuil Mamaí agus an bhfuil sí ag teacht ar ais.